biko nkwara ihe si ka mụ na gị kpaa mụrụ m because o nwe ebe m ga-aga obere oge na mụ emove so achọ m ka anyị jiri ohere a kpaa ya ee ugbu a papa ntị m oghe eh, biko o nwe ihe m sịrị ka m jụọ gị ọ na m etorube n'ezinụlọ a otu a nọ ugbu a ọ bụrụ na o nwe aro ị chọrọ ịkpa ma ọ bụrụ na o nwe ihe ị chọrọ ime gị kpọọ m mụ na gị asụkọ isi ọnụ nyụọ mamịrị ya gba ụfụfụ na m etorube ọzọ ekwunu ọ mmadụ ka ị bụrụ nwatakịrị waa ọgọdọ bụrụ dimkpa i zugo ihe e ji mmadụ eme mmadụ adịgo ha sịkwa m nnọọ ị ma abatara m n'abalị ụnyaahụ mma m kpọọ m na-agwa m ọ sị na na ị kpọrọ ya na mma chiọma meeting n'abalị na-agwa ha na ị chọrọ ịnụ nwaanyị nke atọ o kwucha ya m sị enwe ihe a na-akọ sị na akụkọ ụmụ nwaanyị ọ ga-aka mma mụ na gị kọrịa dịka nna na nwa ka m mara m nke bụ eziokwu

ihe siri kọwachara m ka ezinụlọ anyị mara atọ m ụtọ chere ka m kọwara n'oge m ah, ah. ihe siri ike everywhere nke ezinụlọ dị ka ọ ka njọ papa ana m agwa gị na otu a anyị dị ọ bụ otu be ndị ọzọ na-adị papa ana m agwa gị na ihe na-esi ike na ezinụlọ nwee ihe a na-eme eme na-aga aga nwaanyị nke ịbụọ ị nụrụ na-agba anyị uzuzu n'imi na-agbakwu ma gụ nwa i wee na-achọ ịnụ nke ịtọ kedu ebumnobi gị papa
ebe mgbe m nụrụ nne gị ị ma nne gị ọkwa nne ya ka nọdụ wee mụta mgbe m nụrụ eliza na-akpọ mama chiọma eliza ahụ ipe kanụ mgbe m nụbatara ya ka a bịa sị na m bịa bie ya ego ma ọ na m si weta nke agbatara nri na ọ karịa m ka o nwere ihe ya adịghị n'ezinụlọ adịbọ ndị otu ọgbọ m ihe ya afụghị ezinụlọ a ya bụ achịcha asị na afọ papa abatụrụ eji esiri nke na-esi ike ọrụ papa ihe m sị mechie ọnụ papa ihe ọ sọ gị kwuo ị kwesịrị ịgwagodi m as ọkpara gị gị gwa m sị m na ihe ị chọrọ ime anyị akpakọ aro ọnụ ọ wụ ihe ọhụrụ masịrị gị chebara echiche ọfụma ọbara nna mụọ nna mụọ a na-abịa agwa ka m kpọọrọ gị isi ala na m je nụ nwaanyị ị kwụ nga akụkọ pụọ nga abịrị taa nzuzu pụọ

aka ya adịghị iwe ebe a n'ọka ajọ nwaanyị hmm. elizabeth a batara ha elizabeth afa ndị ọcha nne nne nne ọgwụ ọgwụ ọgwụ ije ije ije ije ije aga iwe
aga iwe akpa aga iwe akpa ọ nabasị ya jụrụ nne chioma zuo n'ike nunu baa beghị maka na ama m onye nna anyị bụ ọ ma ọ ma atụpụrụ gị na nne ya ọnụ
ee ije kedu nke bụ nke gị n'okwu a o nwe mgbe m ji kpọ gị afa n'okwu a ijiji mbe ị na-ebigara na-ebigara na-ebigara na-achọ ka i tinye ọnụ n'okwu na-agbasahọ gị kedu nke gị n'okwu a ngwa ngwa ngwa ngwa biko aka akọ na m n'aba nwa mgbe ị naghị eji ihe akpọghọ gị akpọghọ onye na-egwu obi m ọ dị m n'obi ọ dị n'obi elu ịnwa mma o ọ dị n'obi m bụ ogbuefi ọ dị n'obi bụ ogbuefi o sọ ya na-edesa m aka ebe ọ na-atọ m ụtọ e ọ dị n'obi m bụ ogbuefi o di m ọ na-eme mkpọtụ ebe a

eji m ya wee siere gị ihe a na-abụ e sicha ericha ị na-amịcha aka eji m asị gị pepe sup gọtụrụgodo ị chọ ka i gbuo m
ka i nyegbuo m ka m nwụsịa nna anyị ọkwa ọkwa chioma nwa gị yori yori gị oyoyo gị nwa ji aka ya tinye ose tinye nnu tinye yabasị n'ime pepe sup ahụ anyị m na mọmi sisi ya wee butelu gị ka i lie na ọkwa ofe anụ anụ ọ na-abụ e sisịalụ gị ị na-eri na-amịcha aka dadi biko zini mee na anya ebere dadi nekene mọmi anya biko nu biko kee ife m nụrụ i kwu kịta ị sị chioma ọ chioma ndị mmụọ ka ọ chioma ndị mmadụ kedu nke ị na-ekwu okwu ya

Daddy chere kene chere. Ọ bụrụ na ị chọkwa na ị ga na-emetụ m aka n'ụnọ a, ee, na m ga na-ahazite gị ọfụma n'ụnọ a, o nwere ife m chọ ka i nyere m. Onye ọkpọta ya afọ ozugbo ozugbo were na-emebi ya na-ahazibe ya ozugbo.

ị mara mgbe e ji pụta chebe mgbe ahụ ebute ha kwa aha ya ị bịakwuta gị ya ga-ahazi gị ọfụma

ee nwa ihe i bu n'afọ ga-apụta wee mịa ya choo ọ kpọdo isi n'ala eliza zuo n'ike nunu zuo n'ike mụ na enyidiya ebere ọnụ hmm? ọ dọọ ya choo isi ya eruo ala mgbe aka ya adịkwa na level a anyị dị

agị ngwa nene anụ ị malụ nke so ọhụrụ i chere ya agị mụ were nke dị gị mma

ndị dị pụta ịpụta uche akwụkwọ yi dị na ihe eche mgbe enyidiya were oke nwa ma eze kowere ama ebe a ya gị nwa nwa m epi ya da ada nne chụrụ oke ọmụ kama ọ ga-ebu m ụzọ wee were oke ị fụlụ anụ a chịkọ ọnụ chịkọ ọnụ mana ka m gwa gị na ọ bụrọ sọsọ na anụ ka mmadụ na-esi adị e nwere ife ọzọ ga-abụ mmadụ na-esi n'ahụ a na-adị karịa anụ na anụ gị chịrị anụ gị anụ mmakụ na ọ bụkwa gị na-egbu ka ha na anụ ị na-eketa na ụmụnna ị kpọta ha n'ebe gị kaba dibịa ụlọ ị na-anụ nwaanyị chịrị anụ gị taka anụ mana ka m gwa gị eziokwu tete mpe efe ọnwụ oke ọkpa m akwado m na be ga buru ife m na be nna m ka m jetiche nwe ka m gwa gị n'aka mbụ para para hmm, ụtụtụ ụtụtụ ụtụtụ anago m wuru okwu
chiga azụ bịa ka m gwa chairman tọgbọrọ ebe a buru ibu naba na abalị a jee tụtụkọsịchaa ka ọ ha naa na abalị a ọ mụ gwa gị na mma ya na mụwa sizie naba na abalị a chụtụtụ echi ị ma nla ụla na ebe a na abalị ị ga-emecha chọọ ọnụ nọdụ ka ha na-anwata nsị na-awụnye gị n'isi

ọ kwụrụ ọ ka mma ka ọ daa ka nke gị anụwa mịkọsịchara o nwee ihe dị na ya nne makwa ihe ị na-akọ ka m gwakwa gị Agnes ị ma na efulefu ka ị bụ ị ma na isi adịrọ gị mma nene ife ị na-akọgheli na nwaanyị ku nwa n'aka dị ka gị na ị ma nye nwa gị ala ka ala gị wee hapụ ịda chineke nna ya na eh, ala gbogbo a chineke nna bunyere gị n'obi n'ife o bunyere gị bụ ka ị na-ayọgharị ya na nwa ya aṅụ ya aṅụ okwu ya agnes ka m gwa gị agwa ọ kwa ị fụrụ ala dara ada adago nke kwụ ọtọ ka ya-ada ọ kwa ị fụlụ ala m a o nwere mgbe ọ kwụrụ pịororo mpiom mana kịta ị na-afụta ya na ọ slippers ya mere ọ ka mma na i buru ala jeje nye nwa ala
jeje nyere m nwa ala biko ya ka i ji nwayọ ekwu na m aya enye ị na-adị na-agwa gị m ma enye ya na-efe ka m zuwere onwe m ike biko

Agnes mhm. nya ihe ị na-akọwa bụ na ọ bụrụ nna anyị tụbara gị ime nwa ehe ọ bụghịzi n'ife ọfụ nnụ na ọ bụghị onye a tụbara na ọ ma ha ka o si bega ọ bụrụ onye a tinyelụ nye m efe nye m efe ka m zuolu gị ike ị na-anụ ihe m na-agwa gị busybody
Hey! Check over.

mkpomkpomkpo yes boy nwa buru ibu ee afọ dị mgbe afọ ogologo imi ya yoliyoyi ha afọ ebe ka ị nọ nwa ị na-asọ m ụsọ so ị nọ ebe ahụ nọ na-enweta onwe gị ụmụazị na-emetụgharị gị aka hapụ m ebe a nọkwa ya ee ee mba don worry mba aṅụ na nkwụ na ngwọ na-abịa akwa m eke ọnụ m abịa ị ghọta ihe m na-ekwu iwe na nsọ obere nkịta ha atụọ m ị kpọnụ m mkpọgasịa m ụmụ ebe ahụ na-adị m mma n'arụ ị ghọtago maka m echikọkwa ahụ echi m nke dị egwu ee nwa ị na-atọ m ụtọ ị dị egwu akwa onye ka m ji etu ọnụ na m nwere onye dị ka gị mm, stainless agadaga nwoke sọ gị na-akpọtụ m aka ebe ọ na-adị m mma Oh! Nwa ị dị too much. Ị na-asọ m ka ị sọgbuo. Tọntọm m. Ka igwe enyi di ya. Eh. Ị na-achọ tọntọm. Ka igwe enyi di ya. Ị na-adụ obi m sị ka m kpọchi ya gụọ. O nwere ndị nọ ebe a na-enyegharị m nsogbu. Eh. Na-enye nsogbu mụnwa bụ ndị.

ị na-enye nwa gị ala ị na-enye nwa a ala a sị gị na ị na-enye nwa a ala ee ọ na-akanye ya ala ee bulu ala ka i je bunye ya ka ọ nwa na nwa ada enye gekwa m ntị o nke ị fụrụ ya afụ ee just amụ ha maka iji wee fụ ya mistake niile ka e jiri fụ ya afụ ihe m na-agwa gị so makwa ihe ị na-ekwu ebe a nụwa o gị na onye kwanụ
ọ ka nwekwere nke ka njọ o
kwu eh, ọ sị na nwa o ku n'aka na ọ bụrọ gị tụbara ya ime eziokwu ị sị na ọ bụrọ m tụbara ime nwa i ku ọ jụọ ọnụ gị sị na ngị nwa tụbalụ ọ bụrọ gị nwe ya o ka m gwa gị ozi ihe nwa kịta ị fụrụ hmm? afa ka m chọrọ ka ọ zawa ana ọzọ gafe ahụ ana mission m ebe a

i jikwa ji dubatazi ya nke bụ nke ya ata isi ịfụnanị anụ kịta ị ya abụkwazi nwa na-eku nwa na-eku ka ị ya abụkwazi ọ dị m n'obi bụ ogbe echi ma ndị ife i bu n'obi ife i bu n'okwu na-adị arụ gị mma ọ dịbago ya ọ dịba gị ihe nwa na-eku jee kuwe ana m na boys quarter m ụna ọ dị m n'obi ịbụ ogbueshi ọ dị m n'obi ịbụ ogbueshi hmm? ọ dị m n'obi ịbụ ogbuefi ee eh?

nwenwe ịgba n'ala na-eso gị nwa na-ebegbu m n'akwa o bekata o bedebe nwenwe ịgba nwenwe ịgba nwa na-ebegbu m n'akwa o bekata o bedebe o debe o nenebe nwenwe ịgba nwenwe ịgba
ogbu ehi a na-egbu kedu nke ị na-awụkwa nwa ewu ifi udo ọdụkwọ ị gọọ na nwa na-eku n'anwụ niile a n'efifie niile ụnụ atana m ụta ihe ka nte abịakwutena nte n'ọnụ hmm, ya ka bịana nwatakịrị na-ebe akwa nne ya nọ n'ụlọ
ndị nwunye m gbafusịrị agbafusị agbanasịana Elizabeth be m nọkatara ụtụtụ kọ nnọọ ihe niile o ji biri were azịza zachakọrọ ihe niile ya cham n'ime ọhịa gbafuo mkpụrụ otu isi ya ọ mụtara ya na Chiọma nwa a ga-enwe mma a ga-enwe mma mụrụ nke a tụbiga

Enyidiya bụzi ya bụ Enyidiya bụzi ya bụ nsogbu karịchara n'ihe niile etu ọ bụ nke ihe mụ na Enyidiya na ụmụ ya eji bi n'ezinụlọ a nwatakịrị a na-ebe akwa ọ ma ahụ dị ya mma ọ na-eto eto ọ na-adịghị eto eto ọ gbasaa ya ụmụ ya na-anọkata jụọ isi aṅa eje m yọbagodi ya yọtacha mesịa yọta ụmụ ị nwere ike ige m ntị isi ana adị atọ ebe a kpọrọ ya ọ bụrụ na a kpọọ Obidie yọọ ya ayịyọ n'obi gị niile o nwere ike ịgbaghara gị ihe m na-ekwu bụ ị nwere ike enwere ike enwere ike ịkpọ Obidie ka ị yọọ ya ayịyọ ya gbaghara n'ọnụ ụgha kpọọ ya na isi ana ada atọ nga a kpọrọ ya mma arịọ ogbuefi eh? ọ bụrụ na ị yọgide Obidie yọgide yọgide yọgide yọta anyị ọ gbaghara gị kedu maka nke a ihe dị n'okpuru peteri nke a emere ya ememe amarọ ma emerighị ya eme kedu ihe a ga-eme n'okpuru peteri
a na-ekwuru nkwa taa hmm, dịka ụmụnne m ndị m ji eje mba na ndị na-edu m hmm. ma m nọkata n'ụzọ na-ene nwaanyị anya ọ sọkwa ya bụ na ike ya na-ete parịparị ọ sọ ya bụ na ala ya na-eme biriji biriji biriji onwe ọ nata ihe mee ka m pụta na-ene nwaanyị anya ọ gwara ụnụ dị ihe a
bụzi nwa na-eku nwa na-ere ere

ijere nwaanyị ijere nwaanyị osiri ọra ijere nwaanyị ọmụmụ ọra eze nwaanyị eze nwaanyị ime enyi mgbo enyi mgbo cheregodo enyi ugbo ha bụ enyi gị ọfụ na enyi gị ugbo hapịa hapịa kịta obi dị ya onye adịghị ka ọ bụ o nwe ihe mere onye ya echi iburu aja na-ekwuru anụmanụ ihe ọ bụla o mere bido na mbọsị ọ nụrụ wee ruo tata gbaghara ya na ọ ma ahụ ụmụ ebe achọ m ọnụ gị ebe a onye o juru anya onye o juru anya ọ na-abụ nkịta otu nkịta anya ọ na-ata ma onye nwe onye nwe ụnọ o juru anya ọ taa onye iru taa onye azụ mana ọ ma na ihe ọ bụ tata na ọ gịnwa merie ọ bụ na mmehie adịrọ mgbaghara ama adị na edighị na ya anya n'obi ọ bụrụ na onye a nwụrụ tata ị kwaba aja duru

Lee mmọnwụ ka ọ bịa na be unu. Meluo, meluo, meluo.
Gbadata.
Meluo. Mana o nwere ife m ma-asagodo unu kịta. Maka na kemgbe ọ gbarapụrụ m kemgbe o debe m n'ọnọdụ a ọ ụmụ m bụ na m ka dị ndụ. Anyị Chukwu.
Na o nwere ife m ga-ekwu na. Onye ji amụta nwa.

ịtazina m ụta na nke ya mụzina m amụ ihe a ụnụ bịakwara bụ nwunye di m kwari m ọkụ n'ite ụbọchị nke ka m kwari ọkụ onye bịa ndị bịa Thank you.

wee je kpọta ụmụazị a ka unu kwukwu ya n'iru fa maka dịka m gwara unu na kemgbe a ọ gbarapụrụ m ọ ụmụazị a bụ na m dị ndụ
ya na o nwere ife m ga-ekweta ya ka unu ife a unu gwara m ka unu kwukwu ya n'iru fa ekworo m iwe enye m isi onye a bụ di gị onye a bụ di gị ogbuefi bụ di gị a chọọ ogbuefi afụrọ i ruwe uju i kwaba ajadu nke anyị achọrọ ana be anyị na-asọ ya nsọ ife ọbụla ogbuefi mere unu biko gbagharanụ ya biko ayọ ka nna ya mmehie adịrọ mgbaghara ama adị o rugo na omume ụwa nwa m n'enu nna unu ihe ọbụla o melu unu gbagharanụ ya enyi mgbo
enyi mgbo ya lenụ yalịbanụ nne yalịba yalịba biko gbadata gbadata gbadata biko ọ dị n'obi
ọ bụkwanụ ma imeghị maka ihe ndị ọzọ were maka ụtụtụ mbụ majụọ majụọ majụọ majụọ
o nwerọkwa ndị iche ụwa ọ dị egwu asị m ka m kene unu ebe ọ bụ unu bu ọdị na mma na udo nke ezinụlọ m a n'obi
na-echu anyị ụra a m asị ka chineke mekwara unu otu a ise anụ osigbe anyway ị ma na nsogbu a na-enwe na anya mmọnwụ anaghị adị ebe a rụpụrụ ya mana ọ na-adị mma onye a gwara ya nụ ebe ọ wụ na onye ọya na-aya a na-egbutere ọgwụ ekwetago na ọ ya-aṅụ nsogbu adịrọ maka na mgbe mbụ ọkwa ụbọchị m kpọrọ unu maka okwu a kpọọ unu sị nekwe nekwe gịnị mere kwa mba ka e ji wee gbasa ya dị ka a ga-asị na ama ihe m na-ekwu mana ebe ọ wụ na m batakwara nke a m batara bịa jekwu ihe nke a ekene dịrị chineke ee osita dị na mma ọ dịbara gboo nwa m enweghị m nsogbu
obi di ya nwere obi obi di ya ụmụnne m enweghị nsogbu ee o nwerọ mgbe ọ ga-esi anyị n'aka ọgba ọka a ga-esi n'aka anyị wee baa n'ọhịa hmm? anyị nabatara ihe unu kwu n'aha m na ụmụnne m ee anyị na-asị na osita dị na mma ọ dịbara gboo nwa m
ọ ya jere konogo ụwa nsogbu adịghị hmm. ụwa na-eme ntụgharị papa